egotekwara m ya bụ akpa aji ọzọ ahụrụ m ya na Walmart ebe a nụnwa ebe m nọ bụ na Igbo Village nke dị na Staunton Virginia ahụrụ m ya bụ akpa aji m wee gote ya ka m gosi ha na anyị na-ejikwa ya wee na-eme akwa a na-eyi eyi ee amaghị m akwa akwa amaghị m akwa akwa achọghịkwana m ike ya eke n'agbanyeghị na enwere m ike ike ya eke maka na achọrọ m iji ya wee kụzie nkụzi achọrọ m igosi ha na anyị nwere ike iyi ya eyi ka akwa hmm? n'agbanyeghị na o nweghị ihe ọzọ nhụ nke a na-akpọ lining maka na ọ na-egosi eh, ị hụrụ ya ọ na-egosi ya bụ na aga m eme amakwa ma nge ma ọ ga-apụta ọfụma mana dịka m si wee na-emekwa ndị nke ọzọ dịka m si wee gosi unu uli ee otu ọbụla m mere ya ya ahụ ya otu ahụ otu ọbụla m mere ya onye achịla m ọchị ee ee, onye achịla m ọchị ee mana ndị be anyị kwuru okwu sị na agaghị eji maka mgbagbu wee yara ọgụ mm? agaghị ejikwa maka agụụ wee loo ụkwara ya bụ na ihe m nọ ebe a ihe m ji wee nọrọ na Virginia na ebe a na-akpọ Frontier Culture Museum bịa kpụdo ụkwụ m na ebe a na-akpọ Igbo Village in Virginia bụ ka m nwee ike wee tụnye oke nke m ya bụ na dịka ada Igbo na ebe a dịka nwa dị ọra mma na ebe a aga m eji ohere a wee kụzie ma gosikwa ha ihe anyị ji biri dịka ndị Igbo gosikwa ha ụzọ anyị si eme ihe ụzọ anyị si biri ụzọ anyị si wee bụrụ ndị Igbo ka ndị Igbo si eme ka ndị Igbo si adị ee ya bụ na ana m atụnye oke nke m n'ihe gbasara nkụzi ọ bụrụ ndị bekee ha kpọọ ya contribution to gịnị knowledge hmm? ihe gbasara nkụzi maka na dịka ndị ọzọ si akụzi anyị ihe gbasara ha dịka ndị bekee si wee bịa n'ala be anyị kụzichaara anyị ihe gbasara ha anyị wee ọ dịzịa ka anyị echefuziri onwe anyị wee sowezie ụzọ nke ha ee anọkwa m na ọrụ ịkụzikwa ha ụzọ nke anyị ee ehe ọkacha ebe o si wee metụta ngalaba anụwa akpọrọ Igbo village maka na ihe Frontier Culture Museum na-akụzi bụ otu ndị mmadụ si wee biri site n'ebe niile ha si wee bịa n'agbanyeghị na nke ndị igbo ebe ọ rụtụrụ aka na ndị igbo bụ na akpụrụ ha akpụrụ e, mgbe a na-eme ihe gbasara ịkpọrọ ndị mmadụ wee mee ohu ma odibo ya bụ enslavement slave trade nke emere ọ ya ebe o si wee metụta ndị igbo eh, akụkụ ebe ọzọ dịgasịcha na ya bụ museum bụ ka ndị si wee hapụ be ha wee bịa ọ bụrọ na akpụrụ ha akpụrụ eh, ndị bekee ga-akpọ ya gịnị immigration eh, ka ha si wee hapụ be ha wee bịa ebe anụwa ya bụ na ịbịa na Frontier Culture Museum enwere Igbo village a ana m akọwa ya ọfụma maka ndị na-ajụgasịcha ma ndị aghọtachaghị e nwere igbo village a wee nwee nke ha na-akpọ english village ya bụ nke ndị britain igosi ka ndị britain si wee bili tupu oge enwebere ụzọ kịta ụzọ oyibo anụnwa ya bụ ụfọdụ n'ime ha bụ 1600 ya bụ 16 uh, mgbe 16th century ma ma 17th century maọbụ 18th century ebe a ka ha na-agbado ụkwụ ehe enwekwara nke ndị irish enwekwara nke ndị german enwekwa nke ndị amerịka ka ha si wee si ma na native america wee na-alụcha ha na wee bụrụ amerịka taa mana ebe ọ rụtụrụ aka na nke ndị igbo nke na-anọchite anya west africa ya bụ ihe eji kpọọlụ ya west africa exhibit bụ na ndị Igbo na akpụrụ ha akpụrụ n'ụzọ a na-ekwu ụzọ enslavement ya bụ na ihe m ji wee bịara ebe a ihe m na ebe eme bụ ịhapụta ụlọ akwụkwọ rụtụ ọrụ tụnye oke ma mụtakwa mana dịka o si wee dabara m nnọọ m wee denye akwụkwọ na achọrọ m ịnọ na Igbo village ee ọmụwa denyere akwụkwọ na achọrọ m ịbịa ebe a wee nọrọ na ihe ndị ebe anụnwa na-akpọ internship ya bụ na emegasịcha summer anụnwa m laghachikwa na Syracuse ebe m na-agụ akwụkwọ mhm. mana tupu mụ alaghachi aga m agba mbọ wee kụziere ha ka anyị si adị ka anyị si ebiri ka ụzọ ndị Igbo si dị maka na ọtụtụ ihe agbanwego ọtụtụ ihe bụzi ihe a sịrị maọbụ ihe a gwanwanyere ihe ejiri ụka maọbụ ihe ejiri nke ha na-akpọ ịbịa wee were obodo ịbịa wee kụziere ndị obodo ka ha ụzọ ọzọ ha ga-esi nke a na-akpọ colonialism nara ndị mmadụ ala ha nara ndị mmadụ obodo ha maọbụ kụziere ha ụzọ nke gị n'ihi na o nwere ihe ọzọ ị na-achọ hmm? ya bụ na anọ m ebe a igosicha ha ọtụtụ ihe maka na ikwu eziokwu oge m bịara ebe a nweghị onye Igbo na ebe a oge m bịara ebe a o nwere ọtụtụ ihe adịgasịchaghị ka o kwesịrị ịdị hmm? hmm. ọ yanwa mere unu na-ahụ m ji emere ọtụtụ ihe ndị a m na-eme n'agbanyeghị na o nwere ike ọ bụrụ na mụ emenụbeghị ya ya bụ na nke achọrọ m ime kịta bụ ịkwara ha akpa ajị m kwacha ya ọ bụrụ na ọ pụta nke ọma nke m ga-eyinwu aga m eyisi akwa wee yiri ya o nwere ike ọ ma-abụ taa ọ bụrụ ụbọchị ọzọ eziokwu ehe aga m eyiri ya wee gosi ha ka anyị si eyi ya oge ebidoro wee jibe akpa ajị mebe akwa maka na o nwere mgbe ejiri ya wee mekwaa akwa o nwere mgbe ejiri ya wee mechinata ahụ o nwere ọtụtụ ihe anyị chịkọbara wee mechinata ahụ dịka esi aga tupu erute n'akwa ee ehe ọkwa unu mara na ndị be anyị kọrọ cotton nne m ukwu kọrọ cotton nke ọma mana ọ ihe mwute na ị bịa be anyị taa nne m ukwu anọghịzi ya nweghịzi onye na-akọ ya bụ cotton ọ kọcha cotton were ya wee mee akwa n'enu e, e, akpara akụrụ akụ nke ndị bekee na-akpọ loom hmm. ya bụ na aga m agba mbọ ọ bụ na m megasịcha ya m gwa ha m gosi ha ihe m mepụtara ọ dịkwanụ mma anyị eyipụta ya ọ dịghịkwanụ mma ị mara na ọ bụzikwa ka o si wee dị achọrọ m ime nke mgbada nke m ga-eyi na mgbada nke nke a na-akpọ skirt akwa nwụchi mgbada ka m ga-ebu ụzọ wee mee unu hụrụ asị m unu na tinyere m ya lining n'ihi ka ọ ghara ịna-egosi mana a gaghị na-ahụ lining ahụ unu na-ahụ ya hmm. ịkwado igbo bụ nnukwu ọrụ ka ọ bụ mana ọ bụrụ na ị hụ ya dịka ihe kwesịrị na-eme ịkwalite igbo ọ bụrọdị ịkwado igbo ịkwalite igbo hmm, anyị na-asụ ya ka ọ na-adaba adaba ọ bụrụ na ị hụ ya na ọrụ gị ka ọ bụ ịkwalite ebe i si maọbụ igosi ụwa ebe i si ị mara na ọ gaghị abụrụ gị nnukwu ọrụ ee eh? ehe ọ ya mere na anaghị m eche ka a kwụọ m ụgwọ tupu m emebe ihe m kwesịrị ime ọrụ gị ka ọ bụ igosi mba ụwa nekwa onye ị bụ maka na mba ụwa emego nke ha mba ụwa akụzigo gị nke ha kụzie gị ụzọ nke ha nke bụ na ụzọ nke ha bụzi ụzọ anyị na-eso dịka ebe ọ dara kpoo ihe na-atọ m ụtọ ebe a bụ ị nọrọ ebe a nnọọ nnụnụ ana-agụsa egwu ọ bụrụ na ọ pụta ọfụma unu ga-ahụ ya mana ọ bụkwa na ọ pụtaghị ọfụma aga m egosikwa unu ya mana o nwere ike ọ baghị m ahụ ọ bara ọ baa m ahụ aga m eyi ya eyi ka ị hụ na ọ a na-ekwu a na-eme eme hmm? Hmm. a na-ekwu a na-eme eme maka na dịka m si ekwu mgbe ọbụla onweghị onye ga-emere anyị ihe a niile abụrọ anyị onweghị onye ga-egosi ụwa onye ị bụ ma ọ bụrụ na i bidoghị igosibe onwe gị hmm? ọ i gosinata onwe gị ehe otu i si egosizi ya mba ụwa wee ọ tọzie ha ụtọ ha ebido na-egosi gị onye a mere ebe ọbụla nnọ na-etiso mkpu hmm? ndị nsụka sịrị ayara m onwe m ekiri onye onwe m onwe ayara m onwe m ekiri onye onwe m eze ayara m onwe m ekiri onye onwe m oyi ayara m onwe m ekiri onye ị hapụ onwe gị onye ị ga na-ekiri ndị igbo wee sị na a tụfuo ihe e ji ama mma mma arụọ ya bụ ka anyị na-aga emesịa aga m egosi unu ka o si wee pụta ndị ọma m ndị ọma m ndewonụ